Kodi mukudziwa zoti nthenda ya shuga ya diabetes isanabwere m'thupi mwathu imakhala ikutipatsa zizindikiro zosiyanasiyana mwinanso kwa zaka zaka ndipo zizindikiro zimenezi titazidziwa msanga titha kubweza thupi lathu ku chionongeko? Lero tikupitiriza ulendo wathu ophunzira ndi kuzama ndi matenda a shuga omwe tauyamba dzulo. Tinaphunzira kuti tikadya zokudya zopatsa mphamvu, zikagayidwa m'thupi mwathu zimasanduka glucose. Glucose ameneyi amatengedwa ndi magazi kupita m'maselo kapena kuti njerwa zomwe zimamanga thupi lathu. Koma kuti glucose alowe m'maselo amafunika mankhwala a m'thupi dzina lake insulin, yemwe amakhala ngati kiyi wotsegulira maselo amenewa kuti glucose uja alowe, agwiritsidwe ntchito. Nde mundimvetsetse apa. Nthenda ya shuga isanabwere, chimachitika ndi ichi. Tatiyeni tibwererenso ku chitsanzo chathu cha mu kolido ya ku prison ija. Tili ku prison, Kuli chikolido chachikulu ndipo mbalimbali mwa kolidomo muli maselo osiyanasiyana. Ndipo tili ndi trolley ya zakudya yomwe tikuyendetsa mu kolido muja n'kumagawa cell by cell. Ndipo tili ndi makiyi athu, insulin, otsegulira maselo aja kuti tilowetsemo zakudya mkaidi uja adye. Vuto ndi ili, tili ndi chakudya chambirimbiri mu trolley yathu yomwe tikuyendesayendesa mu kolido muja. Nde tatsegula koyamba, tawapasa chakudya chija, oh mwatibweretsera chakudya zikomo kwambiri. Basi tatseka. Kenakono kubweranso chakudya china. Chakudya chija chikuyeneranso kupita kuti kuselo konkuja thupi lathu litulusa makiyi ena, insulin wina kukatsegula maselo aja. Mkaidi uja, oh mwatibweretsa chakudya china zikomo kwambiri. Khalenikhaleni kwabweranso chakudya china, thupi lapanganso insulin wina makiyi okatsegulira kuselo kuja kuti tikaperekenso chakudya aa ah, ah. mwatibweresanso chakudya china koma tikukhala ngati ndi ndi chakudya chambiri cha lero ayi tatsegula kale mukuyenera kulandirabe chakudyachi muselo muja amadzanena kuti iyayi tatopa nanu musabweresenso musabweresenso glukosi wina ndi kusiya kutsegula chiseko kapena kuti kusiya kupanga respondi makiyi aja akatsegula insulin uja akatsegula kusiya kuti iyayi tatseka basi sitikufunanso wina nde thupi poona kuti aa kangati chidyereni munthu uja zakudya glucose akungoyendayendabe m'magazi sakupita ayi m'maselo muja limati o oh, ndoti mwina insulin wachepa tiyeni tipange produce makiyi ambiri tipange produce insulin wambiri akatsegule mmenemo nde zimapezeka kuti insulin uja akupangidwa wambiri pakhalekhale thupi lathu limafunika insulin wambiri kuti lilandire chakudya kapena kuti glucose alowe m'maselo muja anthu amene mmakonda ma energy drink achina monster red bull zoterezo oyambirira mwina kungomwa keni imodzi basi m'maso mmayera mbe mutha kugwira ntchito tsiku lonse kaya usiku onse osatopa koma pakapita nthawi kuti mungokhala m'maso olo 3 hours mutha kufunikira mwina makeni awiri atatu a red bull penepa ndiye kuti thupi lanu likuderera red bull uja nzomwenso zimachitika mthupi mwathu matenda a shuga asanayambe thupi lathu limayamba ndi kuderera insulini uja kuti amafuna atulutsidwe wambiri kuti shuga uja alowe m'maselo mmene akufunika ngati pali chizungu chomwe wina aliyense akuyenera kuchidziwa chaka chino amene amatsatira peji ino ndi insulin resistance. Tingadziwe bwanji kuti thupi lathu likuderera insulin kapena kuti tili ndi insulin resistance? Sitimadya kwambiri koma mimba yathu imangonenepabe. Tisangodya pang'ono koma sikufooka kwake kuchita kudabwa kuti ah, muchakudyamu atheramo pilitoni. Kukhosi kwathu kumangofuna zinthu za shuga kapena ma carbohydrates zopasa mphamvu achina bread, nsima azijazi. Muli ndi malo ena mthupi mwanu omwe sanali okuda koma panopa anada pakhosi m'mankhwapa muntchafu mumayesetsa umu ndi umu ma diet osiyanasiyana koma thupi lanu limakanika kuchepa difficulty losing weight bp yanu imakhala yokwera penanso adokotala anakuwuzani kuti muli ndi cholesterol wambiri m'magazi mwanu mankhwala a mthupi kapena kuti ma hormones osakhala saizi yabwinobwino wayi mthupi mwathu kumangosamba pamene litafunire ziphuphu kumangobwera osatha monse tayambira kuzola zozolazola chida cha abambo osamadzuka kumadabwa kuti mwana mwana ngati ine zoona polycystic ovarian syndrome ngakhale zili choncho mukudziwa zoti zinthu zimenezi titha kuzibweza ndipo thupi lathu litha kubwerera mchimake dzakhaleni pompo mawa zikomo kwambiri mwakoma nonse